Ah, a ni sɔgɔma somɔgɔw bɛɛ ayiwa ne tɔgɔ awa kunate ne bɛ baara kɛ usaid ka mali scaling programme kan n'o baara bɛ ka kɛ world veg fɛ o baara bɛnnen bɛ nakɔ sɛnɛ musow ni denmisɛnninw ka kɛnɛya ani baloko fo ka se sanuya baara ma ɔ o hukumu kɔnɔna la sɔgɔmada in na an bɛna kalan k'aw fɛ dumunikuluw olu n'u nafa ka don an ka balo kɛtaw la ɔ o hukumu kɔnɔna la n k'aw ka musow ka na ni aw ka sɛnɛfɛn dɔw ye min bɛ sɛnɛ aw yɛrɛ fɛ an ka musow nana ni balo minnu ye olu filɛ nin ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin bɛɛ bɔra aw yɛrɛ fɛ yan nɔ nin y'aw ka sɛnɛfɛn ye ayiwa n'i ye nin dumuni ninnu ta u bɛɛ bɛ bɛn dumunikulu saba de ma ɔ dumunikulu saba ninnu u bɛɛ n'u nafa don n'i ye funtenidonna sukaromanw ta i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na an ka sɛnɛfɛnw b'a la n'i ye sɛnɛfɛnw ta ɲɔmanfɛnw kabaw b'o la

i b'a ye tigatulu b'o la n'o bɛ bɔ an ka tiga la tentulu b'o la n'o ye tulu bilen ye fo ka se situlu ma kɔrikolotuluw fana bɛ se ka k'a la olu ka baara olu bɛ farikolo dɛmɛ ka kow kun kosɛbɛ donc ni tulu funteni sukaroman dɛsɛra yɔrɔ min na ale bɛ baara kɛ parce que ale bɛ mara farikolo kɔrɔ o de y'a kɛ ale dunni kan ka nɛmɛ nɛmɛ dɔɔni o mana bɔ yen nɔ an bɛ se kolo sinsinnaw ma n'i ye kolo sinsinnaw ta olu bɛ sɔrɔ fɛn cogoya fila la olu bɛ sɔrɔ an ka baganmanfɛnw fɛ fo ka se an ka sɛnɛmanfɛnw ma n'i y'an ka baganmanfɛnw ta nɔnɔ b'a la fanw b'a la fo ka se sɛfan ni kamifanw ma o mana bɔ yen nɔ an bɛ se an ka sɛnɛfɛnw ma a bɛ sɔrɔ minnu na a bɛ sɔrɔ sɔmafɛnw na fo ka se tiga ma ani sunbala sɔɔni ninnu kolo sinsinna nafa ka bon farikolo la ale bɛ komi farikolo jɔlan ale bɛ farikolo dɛmɛ ka se ka a yɛrɛ dɛmɛ ka farikolo lataga ɲɛ sabati cogo min na i n'a fɔ an ka denmisɛnninw mago b'o la kosɛbɛ ka se k'u yɛrɛ ka adamadenya sabati u ka denmisɛnninya la n'i y'an ka kɛnɛya sabatilanw ta ale bɛ sɔrɔ an ka nakɔ kɔnɔfɛnw na fo ka se an ka yiridenw ma n'i y'an ka nakɔ kɔnɔfɛnw ta gan b'o la tamati b'o la supɔmu b'o la fo ka se bulukɛnɛw ma gɔyɔ layi shɔni karɔti ani kusa poivronw b'o la forontow b'o la kɔnkɔnw b'o la fo ka se jabaw ma ani kɔkɔ nafama n'an b'a wele sel iodé kɛnɛya sabatilan jɔyɔrɔ ka bon farikolo la parce que ale bɛ farikolo dɛmɛ ka bana kɛlɛ ale dunni kan ka kɛ don o don badabada ye an ka denmisɛnninw fɛ ani an yɛrɛ fɛ ka don an ka dumuniw na parce que ale bayɛlɛma ka di donc an k'an jija k'ale dun don o don an ye jirali min k'aw la an ka dumunikulu ninnu bɛɛ la yalima aw ye faamuyali sɔrɔ a la wa a ye faamuyali sɔrɔ n'a ye faamuyali sɔrɔ dɔ bɛ se ka na segin a kan k'a ɲɛfɔ an ɲɛna wa dɔ bɛ se ka na jɔn bɛ se ka na ne ayiwa n'a ɲɛfɔ an ɲɛna e tɔgɔ n'i jamu ka bɔ min ne jaratu jakite ka bɔ sicɔla jaratu i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye awɔ ayiwa
nin ye funteni dolan sukaroma ye kaba o bɛ sɔrɔ anw fɛ yan nɔ tulu filɛ nin ye ale ye funteni dolan tuluma ye o fana bɛ sɔrɔ anw fɛ yan nɔ a kolo sinsinnaw ye nin ye fanafɛn ninnu ye nin caman bɛ sɔrɔ anw fɛ yan nɔ Nin ye shɛfan de ye ɔ tiga fana filɛ nin ye o fana bɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ ale fana ye kolo sinsinna ye ani funteni dolan tuluma ɔ nin ye kɛnɛya sabatilanw ye kɔngɔn o b'an bolo ɲiminigɔ ye nin ye o b'an bolo yan nɔ tamati ye nin ye o b'an bolo namasa o fana bɛ sɔrɔ an fɛ yan ani lemuruba Ninnu bɛɛ dɔ dɔɔni bɛ sɔrɔ an fɛ yan. Ayiwa Jaratu i ni ce. I ye dumunikuluw jira an na, a diyara an ye. Walasa an ka se ka ee balofɛn nafama ninnu sɔrɔ nɔgɔya la, a ka kan bɛɛ ka se ka nakɔ fitinin dɔ sɛnɛ i yɛrɛ ka so ani ka bagan misɛnninw marayɔrɔ dɔ fɛnɛ k'i yɛrɛ ka so. Ayiwa an ka dumunikuluw jiranen kɔfɛ, ani ɲɛfɔliw kɔfɛ an bɛna an ka e, balo nafama dɔ dilan aw ye n'an b'o wele ko wuri nafama wuri nafama in a kɛfɛnw de filɛ nka aw yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ sɔni i ka baloko baara fɛn fɛn daminɛ i k'i jija i ka gakɛyɔrɔ ka saniya i yɛrɛ farikolo n'i ka fini ka sanuya fo ka se i tɛgɛw ma ayiwa o hukumu kɔnɔna la an bɛna an tɛgɛ ko safinɛ la sɔni an k'an ka tobili daminɛ n'i ye galama ɲɛ saba ta ɲɔmugu la i b'a ta i b'a bɛnbɛn ka na bɛn n'a da ye
ɲɛ kelen ɲɛ fila ɲɛ saba i b'o ɲɛ kelen ni tila ta tigamugu fana la a kɛra tigamugu ye o a kɛra shɔ mugu ye i b'a ɲɛ kelen tila ta o de la kolo sinsinna muguma min b'i bolo n'o bɛ bɔ an ka sɛnɛfɛnw na kelen n m'a fɔ ɲɛ kelen ni tila wa ayiwa nin bɛ bɛn an ka ɲɛ kelen ni tila ma ayiwa o filɛ sisan i b'i ka nakɔ kɔnɔfɛn ninnu ko k'a jɛ k'i ka sɛfan fana ka ji wɛrɛ kɛ daga kɔnɔ k'i ka sɛfan fana balabala donc k'olu tigɛ tigɛ ka ji dɔɔni kɛ daga kɔnɔ k'a k'a la n'o balabalala i b'olu bɔ an ka nakɔ kɔnɔfɛnw balabalala ji min na i b'o to daga kɔnɔ ka nɔnɔ in N'i ye tilancɛ ko o la n'i ye nɔnɔ tila fila ye tilancɛ bɛ kɛ ka mugu ninnu lamaga tilancɛ bɛ kɛ daga kɔnɔ n'o wulila i b'i ka mugu lamagalen k'a la ka a lamaga kosɛbɛ daga kɔnɔ walasa a kana kuru o y'a sɔrɔ i ka nakɔ kɔnɔfɛn ninnu susu an'i ka shɛfan ninnu donc n'i y'a dɔn f'a tobira kosɛbɛ i b'i ka nakɔ kɔnɔfɛn n'i ka shɛfan susulen i b'olu fana k'a la ka sɔrɔ ka kumu dɔɔni k'a la n'i ye kumu dɔɔni k'a la n'a tobira i bɛ sɔrɔ ka kɔgɔ dɔɔni k'a la kɔgɔ min bɛ bɛn i ka da timiya hakɛ ma ani sukaro fana min bɛ bɛn i ka da timiya hakɛ ma ayiwa an balimamusow nin de tun y'an ka wuri nafama tobicogo ye ka yira aw la bi an ɲɛ b'a la wuri in dunnen don a kan ka to ka denmisɛnninw ka wuri tobi tan cogo la aw ka hakili to saniya la wagati bɛɛ n'aw bɛ dumuni di denw ma aw ka tɛgɛ ko safinɛ la ka dumuni datugu yɔrɔ la limɔgɔ ni gɔngɔn t'a sɔrɔ yɔrɔ min na a di o di fana aw k'a di minɛn sanuman na denmisɛnnin ninnu ma ka nin d'u ma wagati bɛɛ walasa ka baloko dɛsɛ kunbɛn u farikolo la ka kɛnɛya sabati ani k'u mɔdiya